kufuna kuti mutchuke zimenezi sizabwino ine ngakupangani suu ndalama zoti mlipire mulibe Eh. kenako mufuna kuti tiziyambana zozizira Eh. zimenezi sizabwino ine omwe amakukhulupirirani alipo ena amakukhulupirirani people like me akuona kuti ndi abodza Eh. amangokhala akupanga zabodza ufuna kutchuka Eh. Uh, so i don't know that's, that's not good ine ndili bwinobwino sindinadwale ndinachoka of course i had you know bereavement home mm. that's why uh, couldn't appear on the program mm. uh, pa, pa chiwiri uh, ndi ndabwerako ku- kumudzi kumene ndimakaika m'bale wanga uh, that's why ndabwera zoti ndadwala ine sindidziwa zachokera kuti koma sibwino chochoyi uh, kana kuti ndimanena

Yes. Eh, akhoza kukhala because malamulo amavomereza but eh, nini mapanga aona malawi kuti we can't have such a president sangakhale effective sali fit iwo is fit kuti azipuma not that kuti awant him to, to, to die or what tose lidzafa and nobody uh, would wish uh, somebody to die Definitely. all i'm saying i don't wish peter mutharika to die just like i can't wish kevin to die kaya mvula to die or you blessings to die what i'm saying wa oyiwa amiti owa ajula sipita akunzuzu zimene makamamamzona kuti tili pa chisankho chisankho tifunika tisankhe a best person to lead us and the best person is not just competence kaya chani kaya sukulu kaya chani even fitness and my point is that uh, uh, uh, uh, mutaiga is not fit to be president because akula thupi lawo silingavomere it needs action it needs uthamanga thamanga iwo sangathamange mwina ndisire pompo mavuto ndayamba kale program Eh, amatero. Sindinayambe program Eh. ndayamba mafunso ako Chabwino. kulapa balina zima Eh. sinazima ndipo ndipo ndinadabwa chichi sadakatira kuira bwezera patsako makobidi akati gule plot
chabwino tathokoza kwambiri Zikomo. Ah, it's- it's- it's- it's good kuti at least umayankhulapo kena kake Zikomo. Anthu akuona nisoni kuti ayi, Zikomo. ah, akusakula ndi awo. Kuti kalapuma. Eh, zoona.
Zikomo. ndithu ndithu Ah, otherwise nkhani imene tikufuna tiyambe nawo tsiku la lero Ah, ndi nkhani imene ili mkamwamkamwa padakali pano taona nyuzipala zalemba ifenso nawo ma news- ma wireless osiyanasiyana akamba nkhani imeneyi nkhani yaikulu imene ilipo padakali pano tili ku chisankho Ah, tipita chisankho posachedwapa koma zikuoneka ngati kuti ah, chipani cha dpp ndi chipani cha utm pakadali pano pali zolankhula zosakhala bwino kulankhulirana wina ndi mnzake um, anthu ambiri mwina adzidzimuka ndi mene- ndi zimene zikutuluka padakali pano zina mwa izo mwina zosadabwisa chifukwa kuti zimenenso anthu akhala akukamba mwachitsanzo tamva mayi patricia kaliati aku- a- aku- akuyankhula akukamba anena kuti ah, profesa mtharika ah, akula Ah, ndiye sangakhale mtsogoleri chifukwa kuti akula tamva ah, kabambe anena kuti ah, profesa mtharika ndi boma lawo mbuyomu la dpp adalephera mm. kotero sakuyenera kuti abwererenso m'boma mm. uh, zimenezi ndithu sikuti tikungonena koma zimene uh, anthu akuziona aziwerenga komanso mm ngakhale maclip kapena mavidiyo yake mm. alipo mm -hmm. uh, tamvanso nawo akuchi tamvanso ngakhale uh, noel masangwi mm. amene ndi mmodzi wa akuluakulu a chipani cha utm mm. akulankhula nkhani yomweyi mm. akambapo ndithu ali kuchikwawa mm. uh, tikapita ku dpp Tamva ndithu anthu aku dpp akuyankhulanso ngati mneneri wawo a Namalomba ndi anzawo kumeneko Akuopseza. akuwauzanso a utm kunena kuti "Ah, inu a utm inu popanda ife inu panalibepo inu kodi akabambe mukuziona ngati ndinu ndani Don't cross the line.
eya so zikukhala ngati kuti zinthu uh, za- za- zagwedezeka kwambiri makamaka nkhani ya ku opposition ndinene kuti kampeni ija kapena ndi imeneyi kapena ndi chani mungayankhula motani mwina nzosakayikitsa kunena kampeni yafika pa chimake Ah, koma ifeyo ngati amene si- si- si- sindife macandidate ndife maanalyst ine amvula anapeka sambo timafunika kuti tiziziona zimenezi nkuona kuti kodi true meaning yake nchani akabambe alankhula ah, patricia kaliati alankhula anamalomba ayankhapo kaya mutchulaso amasangwi alankhula ine ndamva kuti anavichaso off camera timakambira kuti anavichaso alankhulaso kuti amanena kuti you don't play with eh, apm kaliati si, si, si size yako ifeyo tifunika kuti tipange sift nkunena kuti kuti choona nchiti choona nchakuti takhala tikunena pano about mwina musanapitirize Eh. ndi- ndi- ndionjezereko Mm. atupele muluzi Mm. anayankhula Yes, yes. atupele anenanso mbuyomu anayamba makamaka ndi atupele Mhm. kunena kuti amutharika akuoneka kuti ayi akula akula anthu ambiri anaponya miyala nkuti ayi kenako mpene pabwerano enawa ndiye ndimafuna ndika- mukamakamba muwayikeponso atupelewo zoti munthu wina angamaopseze nzake Nthawi ngati inoyo kunena kuti tisakambe za, za, za, za Peter Mutharika zinayamba kalekale zinayamba ndi ife zonsezi aonena kuti ine na- na- nazima chanchani nkhani yake ndi yomweyi kuti ndi magulu because uh, Julius Mithi ndi kadeti wa, wa, wa, wa, wa, wa oh, ndi kadeti is a- is a known kadeti a card carrying member wa DPP kuyambira kalekale ndi anzake onse amene amachita comment pamenepo ukamba zambirimbiri so zoona kuti ifeyo tidanena kalekale kuti awawa a Peter Mutharika sayenera kukhala mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chonena kuti sali fiti tinanena kumbuyoku ena amatinena kuti that's partisan mukulakwitsa pamenepo msamanene Now today ngati zikukambika ndi zipani zina mwina aona kuti campaign yafika pa mapeto, campaign yafika pa mponda chimera, pa chimake ndiye aona ngati kuti nthawi yakwana yoti akambepo. Koma nzoona zimene akamba a Kabambe? Nzoona zimene akamba a Kaliati? Nzoona zimene akamba a Masangwi? Nzoona. Aliyense akuziona. Ifeyo a Malawi we don't deserve Peter Mutharika kukhala president wathu, absolutely not.

So its obvious kuti akunena zoona amutharika soyenera kukhala mtsogoleri there was excitement yakuti anapita ku central region kaya anapita ku northern region Se- seriously speaking peter mutharika plus onse amene amulangiza ndi anthu opanda manyazi because him him has lost any more right to, to, to go to, to, to anthu akulilongwe and say mundivotere why should they vote for him when, he, when he's clearly saying kuti akamuvotera his way is out to destroy lilongwe Ndio- then he proceeded to, to, to, to the north where he did only one rally pakatoto again mkupanda manyazi kuti he can go ku, ku, ku, ku north and think kuti anthu akumpoto amuvotere on what basis pamene all he has done is to treat anthu akumpoto as piece of garbage ngati kuti iwowo ni- ni ni rubbish zedi makati akudzaladzira zasapinga po amanyoza anthu akumpoto amabweretsa ma policies oyipa and backs them as dpp kaya kuti ma quota system anapha anthu akumpoto anthu a dpp 20 young men were gunned down in, in, in the north they have never apologized they have never apologized for the quota system They, they, they, they, they even said anthu akumpoto simungakhale tso- atsogoleri even iye himself peter mutharika ali mkale muja kunena kuti ah, chi- Chimunthu Banda sangakhale mtsogoleri ameneja ndi mtonga si mchewa kachani they are tribalists so ndiye muzati ifeyo ndife ma tribalists chimene amavivutikira unamiza anthu kuti ah, tinaima pa pa matanki pa matanki pakuti kuona akutenga anthu kaya akatenga m'malole Chimene amanamizira anthu kuti kaya tinali ku Kasungu, kaya tinali ku mpoto, kwachani? They can't get any votes because they're tribalists simply put, apart from reason yonena kuti Peter Mutharika is, is, is, is, is old, is not fit. The other reason is that Peter Mutharika is incompetent. Zimene amakamba Kabambe nzoona.

ku, ku, ku, ku maphunziro chimodzimodzi inamukanika uh, ma- ma- ma- academic freedom uh, problems Mukhito uh, uh, aka basi zunguza chani zinawa- zinawakanika he was minister of education simply put ndi bodza when he says proven leadership there's no proven leadership he he has never been a leader that is spectacular kuti o akuti a Peter Mutharika anapanga chakuti ndi mabodza

amutharika kupita kumpoto kukapanga mara kupanga ama, anapita kuti akaone anthu akumpoto pa ndi zomvetsa chisoni kuti panopo amutharika the mutharika family dpp akufuna apange glorify kukongoletsa anthu akumpoto ngati anthu abwino ngati anthu ofunika kwambiri pamene anakhala mboma 14 years 14 years 1 4 years eh, sanawasunge bwino anthu akumpoto from an ordinary northerner to the highest person amene mungamuganizire sanaganize bwino amanyoza kutowa titchule pano tiyambire pa nkhani ya ya Chimunthu Banda pamene amafuna all he wanted was to take part in the contestation of leadership presidency, that's it. sikuti amafuna zambiri ya contest ndipange nawo koma anamnyoza mpaka maaudio mpaka lero alipotu ndi part of history amene amanena kuti amene iye amene ndi mtumbuka ndi mngoni ndi mtumba ndi mtonga anamnyoza Ah, ti- tibwere nthawi imene patricia kaliati analinso anali mneneri wa dpp ananena kuti voti ya ine singavotere munthu waku- wakumpoto bola nditavotera galu bola nditavotera galu meaning that a person from the north does not deserve to be a leader ine ndinalipo 2004 pamene chihana ndi anthu ena a aford together ndi udf campaigned kwambiri kuti bambo uh, professor bingu mutharika akhale president and indeed anakhala president anadzawalanda mpando uja wa second vp analanda wa minister of agriculture

lero muwafune anthu akumpoto poti mufuna vote thats being deceitful ndi ukuluku kuba because you cannot eh, go to people amene mumawanyoza ndiye mufuna muwapange use to ascend to power izo mwina sizoona iwe chapter 1 chapter 1 china chatsopano ine ndigwirizana ndi kabambe Eh, tsopano nanga mdzukulu walankhula za ankolo ake mdzukulu walankhula za ankolo ake kuti ankolo anga ine kulimbana ndi president si bwino mwakalamba zaka 88 mwakula inuyo history yanu njolephera mudalephera ngati nduna

wachita kukonzekanso pano ndi ulendo wa chakwera dr chakwera kuti ukhale ubale koma inu mnausokoneza kuthamangisa kazembe is an head of Wadziwo- wadziwo limene wa dziko limene adakali kuyang'anira malawi nthawi yaitali because amene zomwe zinamtunda wapatali ngakhale mwanawasa anathamangitsidwa mwanawasa president amene anali president wa Zambia anathamangitsidwa uyo uyo uyo uyo uh, mwa- under the dpp regime so zimenezo ndi kukhala ndi mtudzu kusaganiza bwino popanga zinthu pamene kuona zochitika zambirimbiri ka zimene zakumalawi kuno simunapangepo demonstrate leadership yonena kuti yayi ine ndithu eh, zili bwino nkhani imene amanena kabambe azachuma indeed you didn't you didn't do well and sanachita bwino because si analankhula ndi kabambe amene anali limodzi muti mu system ngati mo ngati anapanga falsify ma figures kabambe it means it was at the instigation of minister uh, of iyeyo president wa pa dpp who was uh, Peter Mutharika there's no way Kabambe would have done anything without the instruction of president and mwendo wake akulankhula pano so failure imene inalipo pamene popo njoti inachokera kwa Mutharika it's part of Mutharika so there is no proven leadership

3 common elements 1 njoti anabera limozi chisankho uh, 2019 chinabera chisankho 2 mafailures enawo anali limodzi pano amusankha kukhala vice president ndiye mukumvotera yemweyo kuti azizapanga zimene akufuna peter mutharika akugona so you'll have somebody amene azizapanga zawo uh, three mukamuvotera mutharika ndiye mukuvotera chisale chisale chisale mukuwavoteranso uh, bambo mukhito Gangata. Mukhito, agangata ndi ena woti choncho akuthamanga uye uye pano tikudziwa kuti anthuwo ali ndi milandu- ali ndi milandu koma akutha- ah, akuthawa kuti akakhala bwanji akakhale bwanji kumaula so they're trying for all they can do to avoid going to Maula. So akufuna opportunity yoti amutharika azawakhululukire because azawakhululukire so malawi ena kumavomera kumadziwa kuti apapa game njofuna kuti ya ife we want to be free therefore we must find a surrogate president a president who will do zimene tikufuna ife ife tidzangokhala mumthunzi wa

There is the incumbent president who is very fit, very fit. He's able to campaign from uh, 6 a.m. to 9 p.m. or up to Daily. Ku- kungoona kuti nthawi iyi ndimene iwa- imakhala constraint kuti kumada then you have got others kabambe recruited um, there's joyce banda there's uh, mwana wawo ina nankhumwa Th- these are people that are fit

He is older now, much, much older. He failed younger, whilst he was younger. He failed, and now we want him to drag him back into the presidency. That is unfair. Chakulavula.
Zikomo. tathokoza kwambiri Ah, tipite kwa ah, mr mpeka sambo Ma- pamene anayankhulira mr kasakula komanso mr mvula pa zipwirikiti zimene zachiti- zochitika ku opposition dpp ah, akuoneka kuti ku utm anena kuti ayi mutharika iyayi asayimenso mkulu ameneyu uh, adakhalapo mtsogoleri wathu koma padakali pano mkuluyu wakula komanso adakanika kuyendesa dziko akabambe akutero tamvaso akaliati tamvaso atupele muluzi akambapo nkhani zimenezo uh, nawo adapita kukamba chimodzi kuti iyayi awa akabambe adali ndani ku party kupanda ife amenewa sangabwere pachigulu kukamba kena kalikonse kuti akhoza kuyendesa dziko inu mwakhala mukutsatira nkhani zimenezi mutiuza zotani
mwatchula akabambe mwatchula akaliyati anavitcha anamalomba eh, amasangwi yes wina ndi atupele muluzi atupele muluzi mwina atupele timuike pambali chabwino or tikhoza kuphatikiza koma anthu awa mwatchulawa anakhalako mchipani chimodzi nkumagwira ntchito yolamulira dziko lino anthu mwatchulawo a Masangwi a Kaliati a Navicha ah, a Namalomba ah, a Kabambe a Kabambe anali reserve bank governor nthawi ya mmene president Mutharika former president Mutharika ankatsogolera dziko lino a Kaliati adakhalako nduna a Navicha anali akhalako a, a prominent member of parliament a Masangwi anakhalako mchipani cha dpp a Namalomba ndi awo mpaka anafika po- po- potenga eh, kualanda a- a Dausi u- u- usi- uneneri wa- wa- wachipani anthu awawa onsewa ndi a dpp anthu amenewa mwandimvetsa kaya zonse zikuchitikazi zikundikumbutsa nkhani ina imene tidakambapo chifukwa anthu onsewa asanayankhule zimenezi idayamba ndi pulogalamu ino kukamba ine George Amvula tidayamba ndife kukamba nkhani zimenezi pano tatukwanika kuopsezedwa anthu opanda nzeru kutitukwana pano ku- kunyoza mmafoni talandira mameseji oti atipha chifukwa timakamba zimene zikudzakambidwa lero zija
Mbona- Eh? atipha kuti nawo yani ndiye
ndiye zoti panopa ayamba kukamba zimenezozo okhaokha akutanthauzira zimene ife timakamba kapena akubwereza zimene ife takhala tikukamba zikutanthauza kuti zimene timakamba ifezo ndi chilungamo namba one ifeyo ndikuti timakamba zoona kuti at the age of Professor Peter Mutharika sangakhale mtsogoleri wa dziko lino ndi chibwana ndipo pa chingereza amati uh, failure to change kukanika kusintha kaganizidwe ka zinthu kachitidwe ka zinthu why Dpp values political correctness and not moral correctness. amakhala akudziwa kuti koma chofunika kuti dziko lino lis- li- lipite patsogolo ndi ichi koma chifukwa kuti iwowo akufunitsitsa kuti pandale akhale anthu okhoza osati kuzofuna za amalawi ayi kapena kuzofuna za dziko lino ayi chifukwa pachilungamo chake honestly speaking simungatenge munthu wa zaka 88 kapena 90 kuti azitsogolera dziko linono

ikundikumbutsa nkhani ya nsanja ya babulo mukukumbukira genesis 1 mpakana kukafika verse 9 kuti ndi kuja ena amayankhula ndi malilime ku mundilole ndingokuwerengani kuchoka vesi 8 mpaka 9 chabwino nkhani yake ndiye kuti anthu ankamanga chi- nsanja chinsanja chikafika kwa mulungu ankafuna mpakana akaone kumwamba akakumane naye akamuone chauta ndiye chauta adaona kuti izi muchita zachibwana
ndiye anangowapasa zilankhulo zosiyanasiyana dpp has been building an empire zonse zija amakamba- akamba- akamba mvula kuti kuthamangitsa cochrane dyet kupha maalubino utani wanting to silence everyone aliyense asayankhule mmalawi muno anjauju anapita if you remember 180 ma alubino kumaphedwa mdziko munomo kuba mafuta kutani ndalama zonse zimene anaba zija amamanga empire anthu amene ajawo amamanga chinthu chinsanja anthu a dpp amamanga chinsanja mukayang'ana anthu onse akuyankhula ali ndi nzeru zawo akabambe is an economist ali ndi nzeru zawo amutharika is, a- is, is, is, is a lawyer anamalomba he's, he's, he's an accountant kutanthauza zoti ndi anthu ophunzira mukundimvetsa kaya koma nzeru chauta wachotsamo wachotsamo nzeru mmitu mwawo mukundimvetsa kaya

cha anthu onsewo mwandimvetsa kaya kuwasokoneza chiyankhulo padzana amamvana iwe ukhale ku reserve bank iwe ukhale minister of information iwe ukhale wakuti wakuti iwe khala kwa- iwe navicha pita ku- pita ku- pita ku parliament iwe uzikapanga zakuti iwe ukhale bodyguard wanga amamvana mmene ankamanga nsanja yawo amamvana mmene ankabera chisankho ndi jane ansah ankamvana padzana anthu onse aja kumamvana tiye tipangeni chakuti inu ku mra kapangeni chakuti amamvana anthu onse aja nthawi imeneyo ankapanga nsanja nthawi imeneyo anthu a dpp amapanga nsanja uyu kampangani silence uyu konzani uyu maalubino pangani zakuti amamvana tiyeni uyu iwe katenge ndalama ukati ukatenge mafuta iwe pita ku escom ukapange zakuti iwe kapange zakuti inu ku mra mudzipanga zakuti zakuti amamvana nthawi imeneyo amamvana monse timanena muja kuti inu awakula inu mwachoka mboma tapanga mwapanga research sinthani rebrand your party am- amamvana anthu amene achi ndidanena kuti mmakumbukira mmene ankayankhulira mayi jane ansah akulengeza chisankho cha 2019 ndidafunsa pano mumakumbukira malawi lero ndi ndani angakhulupirire kuti amene anali reserve bank governor professor peter mutharika ali president kuchita kumusankha okha lero angatembenuke nkwayang'ana peter mutharika kuti mutachita kunena pagulu pa anthu kabambe kunena peter mutharika kuti iwe sutha ntchito munthu amene adakusankha kukhala reserve bank governor mungazimvetse lero chauta wabalalitsa kumene kuja timati chipasupasu cha angoni pa matengo kuli bukhu limene nkawerenga ku sukulu Bukhu- onani angoni kd philip kd philip onani angoni bukhu limene la chipasupasu cha angoni pa matengo that aspect kaganizidwe kamene kaja anakatengera pa nkhani ya nsanja ya babulo Mukamachita mwano ndi chilungamo kapena chilengedwe cha Mulungu, zimachitika zimenezi. Uyu akutukwana uyu, uyu akutukwana uyu, uyu akutukwana uyu, uyu aku... Mutati muonetsetse wiki imene iyi zoti akupikisana ndi a Chakwera ayiwala Franklin amene akutsogola mkampeni imeneyi amuyiwala mwina angomusiyapo Look at what Chakwera is, done, is doing. Every day he's on the road. He's preaching peace. He's preaching zofunika ku dziko linolo. Tiyeni tibwezeretse ma irrigation schemes. Tiyeni tibwezeretse makampani. Tiwonjezeretse magetsi a Malawi. Building a new Malawi. Let's be united. He's preaching peace. He's aligning ndi zofuna za mtundu wa dziko lino. Dziko lino aliyense afuna likhale bwino. Ku- He's preaching zoyenerera kuti tichite ngati dziko. kuti aliyense, Malawi amene aliyense akumfuna panopa kuti akwaniritsidwe. Sikuloza, siku, sikuloza wina kuti iwe ndamene udaononga economy, iwe ndamene udatani. Ayi, Chakwera is doing the right thing, teaching Malawians don't despair. Mtengo tadzalawu tiyeni tipalire, tadzala 2020 imeneyo mtengo, musadule mtengo umenewo, tiyeni tipite chitsogolo. tikonzenso njanji chifukwa njanjiyo ndi imene idzitipangitsa kuti tidzibweretsa zinthu mdziko muno kapena kutulutsa ma exports athu motchipa osati matraka amene akuononga misewu yathuwo chakwera is preaching, is preaching peace he's preaching the real source of progress of any country rebuilding fundamentals of an economy kumanganso nsanamira za chuma cha dziko ena akuti chauta wathiramo tear gas mmene muja chauta wathiramo tsabola mkampu imene ijayo wagwetsa babylon chi- chi- chinsanja chimenechi chauta wachigwetsa wasokoneza sakumvana ndendende zimene zidachitika ndi nkhani ya nsanja ya babulo anthu a dpp mudziwerenga baibulo ndi chifukwa chake amatero okhulupirira amakumbutsidwa kubwerera kunjira kunjira ya chilungamo zimene akhala akupanga dpp nkukama sakuonanso kuti dzikoli panopa ita- itakhala kuti ni ng'ombe ndiye kuti yaonda yaonda mitengo kugwetsa chani chilichonse makampani kugulitsa malawians are crying munagulitsa kwa anthu mu- what it means is what it means is wina adagulitsa banki wina akuti ndifuna kubwezeretsa banki zikutanthauza chani imene ija akuti agricultural development bank mukhala ma shares ambiri a boma la malawi profit imene ija bank imene ija ikapanga profit ngati mmene ikupangira national bank ndi standard bank kaya ndi 50 billion idzikhala kuti imene ijayo ndi kampani ya boma profit ya boma osati profit ya munthu kubwezeretsanso ndichifukwa chake kumamidziku anthu amati ine ndikupita ndikagulitsa ndikagulitsa uh, ndikagulitsa chinangwa inu amayi nyamulani mandasi mukagulitse uko chifukwa chani akufuna kuti apange create ma igas ochuluka for their family iga ndekuti income generating activity njira zopangira ndalama zobweretsa banja pa banja ndi chimodzimodzi kaya inu muli ndi minibus kaya muli ndi chani zimenezo ndi njira zopangira ndalama za banja lanulo ndi chimodzimodzinso dziko dziko limayenera lidzikhala ndi njira zopangira ndalama chimodzi mwa izo ndi ma exports koma chimodzi mwa izo ma, ma, ma sectors onse amene alipo kaya ndi ku mining kaya ku, ndi ku tourism kaya ndi ku agriculture kaya ndi ku, ku, ku banking dziko limayenera kukhalanso ndi mabizinesi mmenemomo Kumene kujanso ife tizitenga mwina ka 45% ka 30% ya profit imene kumene kuko aku- i- i- ma profit amene ma sectors amene akupanga chifukwa dziko lino ndi chifukwa kuma- chifukwa choti Malawi silingakhale dziko i- nkukhala Malawi dziko nkumakhala kuti ndi Mala- dziko boma la Malawi koma amene akupanga business nkumapanga profit mdzikomo si aMalawi okhaokha no ifenso ngati dziko tiziyenera kumapanga profit ku ku mabizinesi amene akuchitika mdziko mwathu mwandimvetsetsa pano Zamveka. pomalizira ndiwakumbutse

Ife pano tidali tidali tidali anthu opanda nzeru, lero mukunenana nokhanokha mawu aja apano aja mwayamba kukamba kwanuko. Wagwetsa Chauta nsanja imene munkamanga pobera chisankho. Mulungu kwambiri. Ndathokoza kwambiri Mr. Mpira Sam. Tufuna tipite kwa Mr. ah, Kasakula.
Yes. Um, nkhani iyi nkuona kuti apanga shape. Koma tufuna timalize. Muyimaliza bwanji? kumaliza kwake nkosavuta ndikunena kuti maybe kubwereza zimene wanena Kevin. Ngati zinthu zimazikamba pano ndipo masiku amenewo timaoneka ngati ndife uh, ansuulizo ongofuna kulankhula zinthu mm. um, pano awo anthu amene amagwira ntchito ndi Peter Mutharika a Kabambewo ndi ena mm. because even Atupele Muluzi wagwira ntchito si ndi Peter Mutharika chisankho chobwereza cha 2020 anali limodzi ndi Peter Mutharika Ana- anali running anali running wagwiranso ntchito mu, mu government minister of health Atupele Muluzi lands kachani wagwira lero onse akunena kuti akulu awawo ayi zoona yes zoona akulu awawo malawi ayi this excitement must stop pa 16 september yes tisapange mistake yonena kuti tivotere peter mutharika mm. number one sitikumvotera iyeyo tikuvotera anzake aja uh-huh. akumanena kuti ine sindimafuna kuti ndiyime koma ndikubwera udzakoza dziko iyeyo dziko sangalikoze ndi wokalamba alibe mphamvu zoti akhoza kupangira implement china chilichonse chofunika kuti dziko lino likozedwe alibe mphamvu zopangira zimenezozo ndikamakamba za mphamvu ndikukamba za mthupi chifukwa kuti munthu uchite kugwira ntchito or kuti ndibwere kuno ku mbc ndidzagwire ntchito i've got to be fit iwenso blessing sungabwere kuno kuti ngati wadwala ngati ndiwe wokalamba that's why sangakulembe utakhala kuti wakalamba kuno basics of human life basics of human life this is how things are sikuti ndikuwafunira zoyipa zimene anthu akundi akundifuniranso zoyipa ine ayi ine i've nothing against peter mutharika i don't wish him any bad

Ufika ku Mzuzu osalankhula ndi anthu. Ukhala watopa uyenda ka chiyani? Ma interviews atakhala pansi. Ma interviews atakhala pansi. Mwayira kumupeza pa nsanje pompo. Zonse zioneka kuti izizi zokakamiza za fake. Ndiye tikamuvotera amene uja? Sitivotera iye uja. Tivotera ena aja. He is saying proven leadership. I'm going to fix things. Fix things with who? Can he fix things with uh, Agangata? tiyera chilungamo a Gangata amene bwemumuonamo nzeru zo zolankhula zopanga fix dziko apart from the fact that we- he's a businessman all he wants is to make money he says I'm a crook kuti munthu uyenera kufuna kukhalako ka ukuluku pang'ono ine ndine kuluku pang'ono Ah, a Mukhito can't even remember things can't even remember kuti Bingu anatisiya kale kale akalankhula abingu amati akalankhula abingu anatisiya kale kale a, a, a Paulos Norman Chisale angapange change zinthu so much, mmene amayang'ana kuti dziko lino ikonomi sizikuyenda zina zake azapanga sort out a Chisale a Gangata a Mukhito kaya madamu because at the end of the day the powers behind this these are the people that has, of, P- peter Mutharika has surrounded himself with then ultimately Jane Ansah Kaliati wanena zina zake wauza anthu a ku Thyolo

mu- mu- boma mwa- mwapereka kwa, kwa Jane Ansah nde timuunike Jane Ansah anabera chisankho analolera Tippex kaliyati tamene The worst elections, the worst election that happened in this country was presided by by by, by Jane Ansah. Anthu anapanga ma demonstrations, packing the streets.

Tinafotokoza zambiri ku kuti awa ndi a failure. Peter Mutharika is a failure. Peter Mutharika has taken more from Malawi than he has given. He grew out, grew up outside. He was not paying tax to this, to this country. He came to this country to settle only when his brother became president. Now he wants kuti his old age zimene kumpasa sizikumkwanira kumangochi. Afuna akagoneperera ku state house. we should be funding him, we should be doing everything, while he's doing nothing for us as Malawi. Why? Because he's unable, he's old. Even if anafuna kuti ine ndizuka F7, ine ndiziyenda kukwera ndege yopita kwa IMF ka World Bank ka kukwera sangakwanitse akazevuta ndege yomwemo. He will get tired and something will happen. Amalawi this is not a fair deal yoti fe tinganena kuti we get a- we can get a fair deal from muthalika let's stop this let's stop this nonsense tiye tikhale serious amalawi and stop this nonsense this is a person that is a tribalist at heart he's already saying ndikangomukangonisankha i'm going to destroy lilongwe

ikugwa nsanja ya Babulo amalawi ngati mwina mmaona kuti ife ndi anthu amsuliso kapena timadana ndi Peter Mutharika kuti wish him bad and i don't wish him good bad, bad Mutharika i know even my other colleagues don't wish him Mutharika bad all we are saying that he's not fit to be president he's not fit to be commander in chief of, of, of mungokhala mumaseka kuti tsono tsono pa iyeyo azikayendera Ayende pa- pa- pa- pamdadada azikayendera pampanda denga perete for one of udindo wa upresident nkukhala commander in chief of our armed forces kumene kumene kuli miyambo yosiyanasiyana imene amachita asilikali azikayendera pampanda denga perete akayima pa- pa- pa- pa- pa dais paja kuti amu- amu- alandire masalute

and amalawi this is my last point a president zimene akunena nzoona kwangotsala madzi amodzi zinthu zikuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono they are falling into place mining in this country will be the, be the next big thing it will change our lives the president is saying ifeyo ndi aMalawi Chumatu tili nacho tangoshota mthumbamu koma chuma zinthu zoti zikhoze kutipangila chuma tili nazo zimenezo tiyeni tikazitenge tipange chuma tiyeni tisinthe kachitidwe ka zinthu kati magula mafuta ena asamatibere tizigula mwabwinobwino mmene amagulira ena kati matani komanso tiyeni tikonze tiyike tiyike foundation chuma chiliko tili ndi maminerals tikuona kuti zikufunika kwambiri all we need to do is to, to put in place things to take these things out nkuzipitisa ku market chuma chibwera nkhani ngati ya forex ya chani is because we are not producing we are only consuming zinthu zakunja so let's produce those minerals tikamazigulitsa kunja zitipatsa forex

what did he do anakangogula nyumba motchipa komanso just told kuti iwe pereka nyumba chabe zachibwana U- ku escom ukagula zimene ukagula ma uniform kwa zaka 20 mafuta umakathira mafuta a escom anangobwera uzadya ife tizididye ndiye wina kukamba kuti azadye

that will be my last word zikomo kwambiri ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri mr mvula Inu mumaliza bwanji poti Muli- muli nkhani ndi muli ndi uh, maximum 5 minutes eh, nkhani iyi yambiri ndithu inali
ya kabambe kaliati atupele muluzi kulankhula za mutharika yes ndiye ndifuna kuti ndipange conclude pogwirizana nawo anthuwa kunena kuti zimene analankhula atupele kuti a mutharika akula kasungeni zizikulu kasungeni midzi kuntcheu amanena zoona ndigwirizana naye mwanayo akunena zoona kwambiri choti 2019 2020 anapanga nawo kampeni adamusiyira mwanayo iwo anatuluka katatu kokha kutuluka katatu kokha analephera kutuluka kenako sikuti kunali za mtundu wina koma amalephera You know, not physically fit not mentally alert not able kuti apange Ah, kuti kabambe akhale wandale anakhala wandale chifukwa cha mutharika ndikulankhula izi with eh, clear conscience Ah, kuti apitiriza mwana udzatenga chipani cha dpp kwa anatembenuka nkumunamiza mwana uja they later on uh, frustrated uh, anapeza opportunity ina yoti apite atamwalira achilima anapita ku utm kabambe sanali wa utm anali ndikalowo anali wa dpp so akatenga chipani cha utm pano ndi president akuwaziwa abale ache anko wache kuti awa akalambadi akula nanko mwana ali momwemotu aya blue eyed boy neso anamgwe anamkwefula kaliyati pano anali eh, s- ah, ah, minister of information mboma la pita mthalika akuliziwa bwino bwino ndiye pano akamanyogodola kuti anko wangawa orapa mthalikawa ngakhale utawapasa kena kache sakapanga nako kanthu akulankhula yaina kunena ndikuukira dg koma i'm not quoting
No comment.
Listen, I'm getting annoyed. The original, you know, you, you are, uh, you are an English person, Mabanga Zilitreja. Yeah. Ile namupanga langonyama mao akariati. Amene sana sana amawapa ngera limozi maviji runda ndo ati bibi. Mm. E, together amalimba na ndicha kwera. Mm. Unyoza nditu and DPP amakwera pa sana pa utm kuti agwese chakwera in the name of uh, saulos uh, saulos anachoka ku dpp sanachoke ndi mtendere anachoka ndithu mokwiya mo amamutukwana eh, vice president kukaswera galimoto kupanga zinthu zambirimbiri so eventually this was forced friendship friendship yoti tilande boma kuti tikachokapo tiona mmene zikachitira list zeno iwo amafuna kuti upresident uvice president akhale okha so kaliyati wakabambe anati ananga mwatipanga karibu kuti tibwere uku munatichosesa uku bola anatipasakotu uvice president anzathu so ndikadali vice president manganya akadali vice president That is something which is. koma inu msifuna pesa wa vice president umenewo. You cannot even give us anything chimene chimakhala uh, chooneka kuti ichi ifeso tili nawo and amaziwa iwowo kuti amafuna kuti mantha onena kuti ife tinalanda boma ku udf lowina udf tinalanda koma uku tikayikapo wina wathuyu mwina sapitiriza kupita msogolo mwina mphamvu sazikayendesa ndipo azikayendetsatu wa utm ndiye kuti atilanda boma so anthu anachenjera the, the middle aged group of individuals who were able to see through kuona pasidya apo amaona kuti zinthu sizili bwino masangwi nayenso analankhula akulakulankhula sanasiye true under mtarika there was no success there was no proven leadership and i would uh, hate Namalo but to say there was proven leadership in Mutharika, there was failure which we can prove. Anyone, any Malawian can prove kuti there was a persistent failure panali zinthu zolephera zambiri glaring kuti wina aliyense ngakhale munthu amene mwina amangomva but does not see amamva kuti akuma kunja uku malubino akuphedwa kunja uku ali kuli corruption yoopsa kunja uku kuli makadete amakuotchera galimoto kunja uku kuli makadete amakumenya Ulindopire Mayaya are living examples Mtambo is a living example they know it Sembereka living example and so many Malawians who suffered during the regime ya DPP God forbid and the economy itself within that uh, regime anthu anangogawana gawana zinthu za boma anagawana gawana zinthu za boma afuna abwere adzamalize Mutharika himself got manyumba a boma God forbid kuti munthu ndiwe president ufuna president ukhale ndi history yotenga za boma and you want to come back kudzatenga zimene zatsala sizoona zimenezo eh, si moyo wabwino yayi Ah, sitikunena kuti we want Malawians even those aged

Your professor of law, you are able to see, you are able to say kuti that was a coup. How can it be a coup when uh, anthu uh, a judgment was entered against you? It can't be a coup. And you were found to be failing. So, pamene mtima wa choncho ine ndikuona ngati amtalika is falling short. That gives an edge eh, kwa uh, Chakwera for all bad things. Achakwera sanachite mwina 20% of what a peter mutharika did the regime ya panopo aliyense is peaceful the rule of law is uh, upheld palibe munthu amene anganene kuti ine with impunity chakwera has demonstrated his only president who has been able to fire people that are around him and the